ndị nne na nna na a na-akpọ ụmụazị eje ekeresimesi na a na-akpọ ụmụaka ana ụnọ ịhapụzi ụmụaka na township na ọ ya mere ha ji adị anụ kasị bụ ụmụ nka nka di aha anụ asụsụ ụmụazị topụta agbọghọ egbawa ihe ọgbụgba kpọrọ ha naa ụnọ ka ụmụ okorobịa natara anata negharịa anya ọ ihe m na-agwabu ee ndị otu m amụtakwuona m agbọghọ ana m akpọkwa ha ana ụnọ o nwere ofu nwaanyị m na-agwa ọ sị m na ọ ha emisikwa emisi ọ na-esevu ego ya from January to December ọ na-esevu ego o ji akpọkọ ụmụ ya ana ụnọ ndị nnata enegharị anya ụmụaka ije na-anụ ụmụ ofe mmanụ a ma ndị ugwu like anyị nwa nọ n'obodo a nke obodo a jọsialụ tụfịakwa oge m bịara n'obodo a ka m wee kpee sị chineke ekwekwana ka ndị a kpọ m ihu na-ekpekwa ka na-ekpekwa chineke aya ekwekwa maka na ihe ị yọrọ chineke ka ọ ya emere ihe onye yọrọ chi ka ọ ya emeri ayọrọ nye ọbịa ya emeri nya ọ ya enyekwa ụmụ m nwa afọ igbo ndị mụ na ha na-asụ ofu asụ so si na-akpọ ụmụaka ụmụaka na-ana ụnọ ka ha maru be nna ha marakwuo na-asụ asụsụ no my mother say I be Igbo I be this ị na-ajụ kiri my mother say na abụ m onye Igbo I be Igbo ezigbo ihe ka ọ bụ ị na-asụkwuru ụmụ gị asụsụ ha asụsụ be unu ka ha na-amụta asụsụ ọ yakwa ka ndị ugwu si eme ndị ugwu onweghị onye ugwu aha asụ ụmụ ha asụsụ na ka ndị ofe mmanụ mana ndị igbo anyị pụtara anaghị amụ oyibo na-asụ kasị nka nka oyibo enwe isi na ọdụ aya edetanwu n'akwụkwọ na-eme ka e wee sị ị na-asụ oyibo bịa maghị ede afa gị so na-asụrụ ụmụaka asụsụ na-akpọna ha ụnọ ka ha maru be nna ha ụmụaka topụtara agbọghọ ị kpọrọ ha naa ụnọ krismas ụmụ okorobịa natara anata enegharị anya ị ya eje some kind pati okeshọn etu kwasị ha kwado eje i soro ha jee nkwụgharị nkwụgharị ka e ji ere nwa mkpi esokwa m agwa ụmụ m pịacha ụmụazị ka ha kwudo maka ruo n'oge ịnụ di a sị na ihe onye ruru ogo ọ bụghị ụsa so ọ na-adị mma oge ekeresimesi oge agụgụ ọbụna ị ya ana ụnọ ụmụaka nọ holidays ụmụaka topụtara etopụ kpọrọ ha na-ana ụnọ maka ndị nnata na-anata ya so ka ha tụgharịa anya ehe atụgharịa anya ajụba nya nwa be onye ka ị bụ nye m nọmba gị e mebe change of nọmba yes ihe onye ruru ogo ọ bụghị ụsa from there ole jiri ole do anyị eyi ashebi lachaa nkwụ ka m na-ekpe n'isi mmadụ ka m na-ekpekwa n'isi onwe m yes o maka amụpụtakwana m ụmụ agbọghọ fa na ha etopụtana so ọ na-adị mma oge agụgụ kpọrọ ụmụ gị na-ana ụnọ adịghị ahapụ ha n'obodo ahụ unu bi ọ ya mere ụmụaka si eme mmekasị ebe ha si na asị ọsị ee ofu ihe aha ka ọ bụ ọ bụghị ofu omume ndị Igbo na omume ndị anaghị asụ Igbo abụghị ofu asịkwọ m na ezigbo mmadụ anọha mana ihe dị iche na-adị esokwa m ekpe n'isi ụmụ m hoohaa ha yakwa anụ onye asụsụ ọzọ ha ya anụ onye asụsụ anyị Igbo amaka so na-akpọ ụmụaka na-ana ụnọ na-asụrụ ha asụsụ Igbo gosi ha ihe ha sopozuru ịma gwa kụziere ihe ha sopozuru ịma ka ha ghara ịhapụ omenala mebe omenelu ọ na-adị ezigbota mkpa. Ị ghọtago?